kung'alula kwanga kwa lero ndi uthenga kapena mkwiyo ndi kulira kwa achinyamata a dziko la malawi ndipo uthenga umenewu ukupita kwa iwe wandale amene uli mu tonse alliance kunena kuti musamaone ngati ifeyo achinyamata ndife anthu ogona ndi anthu opusa dziko lino timadziwa bwino kunena kuti M'bado wina uliwonse umazilamulira wokha. Tikapita nthawi ya John Chilembwe, nthawi ya Kamuzu ndi ena onse anapangisa kuti dziko lino likhale ndi ufulu adali achinyamata a nthawi imeneyo chifukwa ankadziwa kuti nthawi yawo yokuti alamulire dziko idali imeneyo. M'bado wina uliwonse china chilichonse chimazilamulira chokha ndi chifukwa chake ngakhale nthawi imeneyo Nyimbo zimene mmavina inu za simanjemanje sizimene akuvina achinyamata a anthawi inoyo. Achinyamata anthawi ino akuyimba nyimbo ndikumavina nyimbo zosiyana ndi m'bado wanu. Kusonyeza kuti munthu amene tinkamudalira ife kuti atithandiza kuti achinyamata azamve kukoma, aone kuwala ndi uja adamwalira pa 10 June uja. Achinyamata mmalawi muno akuzunzika kwambiri. ndipo ife tinkayembekezera kuti Saulos Chilima ndi amene ati atichite bail out muno m'Malawi. Dziko linolo achinyamata ambiri adathawira maiko akunja. Achinyamata ophunzira bwino amene akanasintha economy ya dziko lino a tikunena pano ali jobless. Palibe chimene chikuyenda m'Malawi muno. Tikapita mundende mwathu, amene akukhalamo ambiri amene achuluka ndi achinyamata. Funso n'kumafunsa kuti. Kodi tsogolo mumanena lowala lija ndi liti ndipo lizabwera liti chifukwa padakali pano ngakhale 3 quarters ya achinyamata amene akupanga constitution ya dziko lino sali pa ntchito, sali pa business ngakhale sukulu zimene akulephera. Chimene mukupanga inu andale ndikuchita create ntchito za achinyamata zokupha anzawo, kumapezeka ndi mfuti, kumafuna kuti azikuimbirani m'manja nthawi ya misonkhano ya chipani ndafuna ndikuwuzeni kunena kuti lilipo siku limene wachinyamata azazuke achinyamata azatope achinyamata azati azakupindeni milomo azakupindeni mikono chifukwa izafika nthawi yokuti enough is enough ndipo mwawazunza achinyamata tikayenda m'ma city blantyre zomba lilongwe Mzuzu, Kuwapeza achinyamata amene anapita ku Chancellor College, ku Polytechnic akugulisa nsapato za kaunjika, akuyenda ndi ma pinifolo koma chikhalirenicho m'bomamu mwadzaza anthu okuti akuyenera nthawi ino atachita litaya ali mmakomo akuleredwa ndi adzukulu awo. Lerolilero andale nonse Mukulitenga dziko ili ngati ndi dimba lanu lokuti muzizunzira achinyamata. Ndimamva chisoni kwambiri kuwaona achinyamata akungochita kumamwa mimowa, kumasuta chamba, alibe chochita chenicheni yet nthawi yawo yokuti alamulire dziko lino ndi inoyo koma inu anthu andale akuluakulu okuti zaka zanu muli mma 60 mma 70 mma 80 mma 100 mukukakamirabe mboma mwafika saizi yomatengana munthu okuti anachita litaya ndikumalembana ntchito mwafika saizi yomaanamiza achinyamata ngati mwapangira kanthu ndiye kuti mwina mwaagulira mipira Ngati mwawapangira kanthu ndiye kuti mwawapatsa ma 2000 ndipo uchisiru wa achinyamata ifeyo ife achinyamata ife tikuyenera tisamale kwambiri kunena kuti zimene akupanga andale awawa mudziwe kunena kuti tingati sitisamala atadzavutike ndi ana athu ngongole zimene akutenga a Chakwera ndi gulu lawo mu Tonse Alliance mayiko osiyanasiyana adzapereke si iwowo tidzapereke ndife ndi ana athu, ndipo pakufunikira kuti tikhale ochenjera kwambiri achinyamata osalola andale kutigwiritsira ntchito. Ife timadziwa amene anaba ndalama zathu. Ndalama za covid amene anaba timamudziwa. amene anaba ndalama za uh, anthu akutheba ife timamuziwa amene analanda malo athu ife timamuziwa amene akupereka ntchito kwa machainizi obwera munomo eniake a dziko lino achinyamata ndi kumasowa ntchito ife tikumudziwa china chilichonse chimene chikupangika muno nkhani za corruption amene akuba ndi kumaononga ikonomi ya dziko lino ife achinyamata tikuwadziwa koma achinyamata ambiri Tasankha kuti tizipondereza achinyamata anzathu pakugwira ntchito ndi anthu okuti ndi okutha kale kale amene alibe potential mu dziko lino kufuna kupondereza achinyamata ife achinyamata tikhale makasu owapangira ndalama anthu okuti nda, age yawo anasasuka kale kusasuka anthu Malawi muno akukhaliramo umodzi omwewo popeza ndikumene adabadwira. That is why mukafufuza mpeza achinyamata ena amene anapeza mwayi ali ku Israel kumeneso akuzunzikako kwambiri, ali ku South Africa, ali mayiko ngati a Britain ndi America, not to say kuti sakufuna kukhala kwawo koma chifukwa cha mavuto amene achita create anthu andale. Pakufunikira kuti iwe wachinyamata kumene uliko kuchokera ku Nsanje, kukafika ku Chitipa, Nkhotakota, kukafika ku Mchinji, udzimvere chisoni kuchokera lero ndikumadzifunsa kuti kodi kuchokera panopa 5 years kuchokera pano, 10 years kuchokera pano, 20 years kuchokera pano, ine ndidzakhala pati? chifukwa awa andale awa cholinga chawo ndikutigwiritsa ife ntchito ya thangata ngati akapolo awo chikhalirenicho tikunena kuti m'badwo wina uliwonse umazilamulira okha m'badwo wina uliwonse kwina kulikonse in the world muzaone mmene akupangira achinyamata dziko la ku south africa amene ndi mbadwa za kumeneko achinyamata a ku britain achinyamata a ku germany achinyamata ngati maiko ngati ku china padakali pano ndi amene akuchita drive economy ya kwawo chifukwa thinking capability ya anthu awa akalekalewa ndi ifeyo ndi zosiyana. Zimandimvetsa chisoni kuti ife achinyamata timakhamukira ndikumakaimbira mmanja anthu amene akutibera ndalama, anthu amene akutizunza, anthu amene akutenga ngakhale ngongole ndikumapereka kwa azibale awo, ena okuti sangakwanise ndi kupanga business kumene. Economy ya dziko lino is in shambles ndipo ngakhale kwacha ndi yogweratu. Amene akuvutika ndi iwe ndi ine. Ndipofunika kuti ife achinyamata tidzuke tione za tsogolo lathu. Ndipo nthawi ikubwera yonena kuti tiyeni anthu awa tisawasekerere. Ndiofunika ife achinyamata tigwirizane pofuna kulitenga dziko ili kulichosa pa mavuto amene ali lero dziko la malawi lili pa mavuto woopsa ndipo iwe ndi ine ngati sitisamala ati azazunzike ndi ana that is why muone ngakhale amene akugwira ntchito zosiyanasiyana akungogwira in the name of kugwira pulezidenti uyu adalonjeza nthawi imene ija kuti azasamalira apolisi lero limunati mukawafunse apolisi ndi azilonda olondera kapena bulugamu sizisiyana apolisi asanduka akapolo kumene ati apite munthu okuti akukafikako 12 koloko 1 koloko apolisi akumanyamuka 2 koloko ya mamawa kupachikana mwina mu land cruiser land cruiser yaing'ono ija mukumalowa apolisi thirty sakuganizira za umoyo wawo kodi kodi ngozi itati ichitike anthu thirty mu cruiser apulumuka apolisi asanduka alonda asanduka azatenge ntchito ija tikayisirira ija tili ku sukulu kalekale a army a army ndi anthu amene amapasidwa ulemu kwambiri Ndipo kale a army ankakhala anthu amene akuti mu society ndikumapasidwa ulemu ndikumaopedwa not Malawi army yakunoko. Mwina tithokoze pakali panopa a a a komanda wamkulu wa army wa mziko lino mwina walankhulako za nzeru masiku apitawa nkunena kuti m'Malawi muno mukuoneka kuti mukubwera anthu achilendo amene akhonza kusokoneza mtendere wa a Malawi. Apatu tivomereze kuti at least mwalankhulako bwino. A Bakili Muluzi akamanena, Ntanyiwa akamanena, Bon Kalindo akamanena, ma activist a genuine osakha, osakhala a fake akamanena, mmaona ngati ndife anthu oduduluka, anthu okudya chamba, anthu okudya cocaine amene tingofuna kulankhula. koma mu ziko muno mukumalowa anthu achilendo o- makamaka ochokera ku Rwanda amene akumabwera ngati ndi ma refugees amene akumabwera ngati ndi alendo amene akumabwera ngati ndi ma experts koma akuzapanga zoopsa mu dziko lino tikuthokozeni kwambiri inu akomanda mwaonesa tsopano kuti at least you are ticking chifukwa tu mbuyomu anthu amakukayikirani kuti mugwiradi ntchito Apanso tikuthokozeni nditatulutsa audio yanga yonena kuti inu mukufuna muthamangise ena a ku army kuti a achoke mma rent akalowe ku camp kumene kulibe nyumba ndipo mutakonza kukhonsolo kwanu kuti muwalande anthu amenewawa ma house allowance, privilege ya madzi komanso magetsi. Mwamvatu pang'ono ati zinthu zija mwazichita reverse. Tithokoze. Ifeyo tikamalankhula timafuna kuti muzipanga the right thing chifukwa army ngati ikuzunzika muziwe kutiso chitetezo ku ziko kulibe. Wa army ngati akulandira ndalama zochepa muziwe kuti sangakhale ndi chidwi choteteza ziko lake. Wa army ngati akukanidwa zinthu zofunikira pa moyo wake sangakhale ndi chidwi chokuti china chake chitavuta ndikutengapo mbali. Wa army ngati akulandira ndalama zonyasa, ndalama zochepa, ziwani kuti palibe chingayende. Choncho tikuthokozeni inu a Commander in Chief chifukwa a. uh, komanda wa army amene mwabweresa uh, sinthani tsopano kunena kuti ayi padakali panopa chiganizo chimene chati chichite reverse mwachichita withdraw army azikhalabe ndi privilege ya madzi uh, makamaka ma private soldiers komanso ma lance corporal azikhala ndi privilege ya madzi magesi komanso house allowance komanso izizizi mwaziyambazi zimene ak- takhala tikukulangizani you need to take a serious action because slowly muno mmalawi mudzabwera nkhondo ndipo ine ndikanapempha usogoleri wa dziko lino ngati ulidi wa nzeru kuti ngati ku rwanda kumene kwapangika chisankho last week kumene wawina kagame ndiye kuti ngati kwapangika chisankho ndiye kuti kuli mtendere taatengeni anthu enawo azibwerera kwawo muwasiye okhawo amene ali ndi ziphaso zoyenerera koma wina aliyense azibwerera kuchokera ku kampu koma osakhalanso muyende muziyazuza anthu iyayi mutenge okhaokhawo amene alibe zoyenerera amene akumabwera muno ndikumanama ngati ndi marefugees ndikumachita suffocate ma businesses a amalawi amenewawa azibwerera kwawo enough is enough asungidwa koma kukubwerako azatibweresera nkhondo muno mmalawi choncho ndikufuna ndikupempheni inuyo amalawi tiyeni tizuke ziko ili slowly slowly slowly likupita ku chionongeko chifukwa cha usogoleri umenewuwu usogoleri olephera utsogoleri umene ulibe chidwi makamaka kwa anthu ake amene ali mu dzikolo chimene chasalapo ni maliyeliye okuba ndalama panopa nde ali pa, pa campaign drive yokuti atolere makobiri kosiriza chifukwa awa akudziwa kunena kuti chawo palibe akanakhala maiko akunja akanachita resign monga mmene wapangira biden

palibe amene walandira pension yache ndalama zonse chakwera ndi ma cabinet minister ake- ministers ake angoba kumangoba ndalama kaye kaye amene anapita kutheba ndalama zinabwera kalekale koma onse ambiri anamwalira ndalama mungozidya yemwe ujatu amene wa high five ujayo servant leadership uja Lero anayiwala ndalama za ku state house za m'boma zamulowa mumtima wayiwalira kunena kuti ali pampandopo ndi chifukwa cha voti ndipo akuona ngati adzakhala pompo. Chosangalasa maudindo ali ngati imfa ufune usafune udzamwalira Chomwechonso ufune usafune, udindo wako uzatha, telemu yako izatha, ndipo amene akukuimbira mmanjawo siku lina azakutembenukira ndikumakutukwana. Bon Kalindo the DC mwana woopsa kwambiri. Perekani mfutizo kwa achinyamata, perekani mfutizo, muzaona siku lake zotsatira siku lina muzachita regret.